ekenekwa m unu wee na-asị unu nke onye chiri nya zere unu ụtọ ọtụ emego ọtụtụ ndị mmadụ abaghị uru ụtọ ọtụ emego nwoke chi jie n'abalị ọ ma nnakpu be ya ụtọ ọtụ emego nwoke ebe ọ ga-eje ebe o kwesịrị ije baara onwe ya uru ọ ma nje ebe afụ ụtọ ọtụ emego ọtụtụ ndị youth ha bụrụ ndị tọrọ na village ụtọ ọtụ emego nwoke ọ nakwazighị emezi ka nwoke nwoke nwe ụnọ pụtazie ọ ma mmezi ihe o kwesịrị ime ụtọ ọtụ emego ọtụtụ ndị mmadụ fa adị useless ụtọ ọtụ emego ọtụtụ ndị mmadụ ha misie so many opportunity ụtọ ọtụ emego ọtụtụ youth job interview ha kwesịrị ije ha misie ya ụtọ ọtụ emego ọtụtụ youth nwanne ha anaghịzi anụ ife nne na nna ha na-ekwu na nke ikpeazụ a ụtọ ọtụ emego ọtụtụ ndị mmadụ fa na-echezi echiche ka a ga-asị na onye a aṅụrọ ala nne ya ụtọ ọtụ emego ọtụtụ ndị mmadụ ife ụtọ ọtụ na-erender ọtụtụ ndị mmadụ useless nwanne ka ọ dị na nwoke ka ọ dị na nwaanyị ụtọ ọtụ emego ọtụtụ nwoke fa na-ekwuzi ife kweli fa o lue ebe a ga-ekpe okwu o lue ebe a na-ekpe ikpe onye ahụ kwesịrị ikpe ikpe dịka nwoke onye ahụ kwesịrị ikwu nke bụ eziokwu o kwube ife ọzọ ọ tụgharịa eziokwu kpudo eziokwu ihu n'ana maka na o nwere ọtụ ọ na-egere dị involve ọtụ ọ na-eri dị involve na ya o mezie ya ọ ma nkwuzi ife o kwesịrị ikwu ụtọ ọtụ emego ọtụtụ ndị ahụ anyị na-akwanyere ugwu dịka ndị agadi fa na-ekwuzi ife ha ekwesịghị ikwu ụtọ ọtụ emego onye bụ onye ahụ ị kpọrọ nze na ọzọ ọ na-emezi ife o kwesịghị ime ụtọ ọtụ emego onye ahụ ị kpọrọ nze na ọzọ a kanyere mma niile ọ fụzi eziokwu ọ ma nkwuzi eziokwu ụtọ ọtụ emego onye bụ nze na ọzọ ọ fụcha eziokwu o kpudo ya ihu n'ana o lue ebe a na-ekpe ikpe ọ ga-ekwu nke bụ eziokwu o kpudo ya ihu n'ana maka na ọtụ ọ na-ala dị involve ụtọ ọtụ emego ọtụtụ ndị mmadụ ife ụtọ ọtụ emego nwoke ma nya alahụna na be ya ụtọ ọtụ emego nwoke chi jie n'abalị kama ọ ga-anakwuru ụmụazị ọ mụrụ amụ kama ọ lahụ na beer parlour ụtọ ọtụ emego nwoke ọ nakwazighị eche echiche maka ezinụnọ ya ụtọ ọtụ emego nwoke o misie ọmarịcha nwaanyị chukwu ji gọzie ya ga-abara ya uru ọmarịcha nwaanyị ga-achịkọrọ ya ezinụnọ ụtọ ọtụ emego ọtụtụ ndị mmadụ ife nwanne ụtọ ọtụ na-egbu egbu karịa ogbunigwe ụtọ ọtụ ọ na-egbu egbu karịa ogbunigwe ụtọ ọtụ dị njọ ụtọ ọtụ dị njọ ihe ọbụla na-atọ ụtọ na-egbu egbu ọ sọ nya bụrụ shuga ka iwu wetara ya n'ọnụ nwanne mmadụ ịlacha ya ọka nkụ ọ na-enye nsogbu n'arụ ụtọ ọtụ ọ na-egbu egbu karịa ogbunigwe ụtọ ọtụ emego ọtụtụ ụmụ nwoke fa misie ọrụ ha kwesịrị ịrụ ife ha kwesịrị ime wee bụrụ mmadụ n'ụwa ha misie ya ụtọ ọtụ emego ọtụtụ ụmụ nwoke ha nọ na village na-ata afụfụ ụtọ ọtụ emego ọtụtụ ụmụ nwoke ezinụnọ ha adịkwazi n'udo ụtọ ọtụ emego ọtụtụ ụmụ nwoke ha na-ekwuzi okwu na society onwezi onye na-ege ha ntị ụtọ ọtụ emego ọtụtụ ụmụ nwoke ọbụnadụ ụmụ ha mụrụ ha na-asị m gara amarụkwọ ma m esina n'aka onye a wee pụta ụwa ụtọ ọtụ elendago ọtụtụ ụmụ nwoke useless ụtọ ọtụ dị njọ ụtọ ọtụ dị njọ ụtọ ọtụ na-egbu egbu karịa ogbunigwe ka ọ dị na nwoke ka ọ dị na nwaanyị ụtọ amụ emego ọtụtụ ụmụ nwaanyị ha enwezikwa akpa nwa ụtọ amụ emego ọtụtụ ụmụ nwaanyị e were ha gwọrọ ọgwụ ego ụtọ amụ na ụtọ ego emego ọtụtụ ụmụ nwaanyị ha tụnye ndụ ha ebe afụ ụtọ ego emego ọtụtụ ụmụ nwaanyị fa lee ugwu ha n'afịa ụtọ amụ na ụtọ na ụtọ ego emego ọtụtụ ụmụ nwaanyị fa enwerozi ike ịmụtazi nwa na ụwa ya efuru ka ọ dị na nwoke ka ọ dị na nwaanyị ụtọ ọtụ ụtọ ọtụ na ụtọ amụ nwanne ọ na-egbu egbu karịa ogbunigwe ụtọ ọtụ na ụtọ amụ ọ na-egbu egbu karịa ogbunigwe ụtọ ọtụ emego ọtụtụ youth ha na-ejekwuru onye ha ma na ọ nụgo di onye ha ma na ọ nọ na di ụtọ ọtụ esigo otu a lendaa ha useless ụtọ ọtụ emego ọtụtụ ụmụ nwoke ha enwezikwa ihe a kpọrọ akara aka ọzọ ụtọ ọtụ emego ọtụtụ ụmụ nwoke ha enwezikwa future ụtọ ọtụ emego ọtụtụ ụmụ nwoke fa adazighị ekwuzi okwu ha okwu ha enweghịzi meaning ụtọ ọtụ emego ọtụtụ ụmụ nwoke ha na-echegharị echiche azụ ụtọ ọtụ emego ọtụtụ ụmụ nwoke ha misie so many opportunity opportunity ha ga-eji bụrụ mmadụ opportunity ha ga-eji wee zaa mmadụ n'ụwa ụtọ ọtụ dị njọ ụtọ ọtụ dị njọ ụtọ ọtụ emego ọtụtụ ụmụ nwoke ha lee ana obi ga-abara ha uru ma bakwaziere ụmụ ha mụtara uru ụtọ ọtụ dị njọ ụtọ ọtụ na-egbu egbu karịa ogbunigwe ụtọ ọtụ ọ na-egbu egbu karịa ogbunigwe nwanne mmadụ ife na-atọ ụtọ na-egbu egbu na nke ikpeazụ a nwanne mmadụ zenalụ ya bụ ife na-atọ ụtọ ife na-atọ ụtọ na-egbu egbu too much of anything nwanne ọ dị njọ too much of anything ọ dị njọ nwanne nkịta niile na-ericha nsị mana nke richara buru n'ọnụ ka a ma na-eri nsị ụtọ ọtụ dị njọ ụtọ ọtụ na-egbu egbu karịa ogbunigwe ka ọ dị na nwoke ka ọ dị na nwaanyị ụtọ ọtụ na ụtọ amụ ụtọ amụ emego ọtụtụ ụmụ nwaanyị ife ụtọ amụ nwanne emego ọtụtụ ụmụ nwaanyị fa abahọzi be di na nke ikpeazụ a ha na-azazi nna ga-anụ na nke ikpeazụ a ụtọ amụ dị njọ ụtọ amụ dị njọ ife na-atọ ụtọ ọ na-egbu egbu ụtọ amụ na-egbu egbu karịa ogbunigwe ụtọ amụ ọ na-egbu egbu karịa ogbunigwe ụtọ amụ emego ọtụtụ ndị mmadụ ha luzuo their life ụtọ amụ emego ọtụtụ ndị mmadụ ha tụnye ndụ ha ebe afụ ụtọ amụ dị njọ ụtọ amụ na ụtọ ọtụ emego ọtụtụ ndị mmadụ ha tụnye ndụ ha ụtọ amụ na ụtọ ọtụ nwanne ọ dị njọ ọ dị njọ ife ọbụla na-atọ ụtọ na-egbu egbu ife ọbụla a na-eri eri n'ụwa a ife ọbụla eji eme njọ ife ọbụla eji ekpori ndụ n'ụwa a nwanne o nwere gauge nwanne i rie ya overdose nwanne ọ ga-egbu gị egbu nwanne mmadụ na nke ikpeazụ a chee echiche chee echiche dịka ahọ na-abịa n'isi njedebe mara ihe ndị ị ga-akwụsị mara ihe ndị ị ga-adrọpụ o bido tata dịba mma ọ dịbara gboo ekenekwa m unu ụmụnne m aka m bụkwa akụ ya gazie ya gaziere nwoke gaziere nwaanyị nwanne mmadụ tụsaara m ozi a daalụnụ